salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu an bɛ aga tv lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mali kɔnɔ mali kɔ kan yɔrɔjan mɔgɔ fara yɔrɔsurun mɔgɔ kan ka bɛn ni bɛɛ lajɛlen ka waati cogo nin waati barikama in na i n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na an ni an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye aziz tarawele an bɛna kuma fɛn min kan o de ye mali problème ye a ma dogo aw si la k'a fɔ mali bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna la ka daminɛ kunun na fo ka na se bi ma donc an b'a essayer ka bɔ problème in kɔnɔna la an bɛna folikan ta ka ɲɛsin a ma folikanw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'a la ale yɛrɛ ye jɔn ye dakuruɲa damadɔ a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o kɔ an bɛ don an ka baabu kɔnɔna la aziz salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu waaleykum salam bisimila n'a fɔra aziz aziz yɛrɛ ye jɔn ye Ɔ o ɲininkakali diyara ye n bɛ agatibi lajɛbaga bɛɛ lajɛ lajɛlenlen fo ne yɛrɛ tɔgɔ ye azbala tarawele n ye jaba kalan bɛ ye n'a bɛ f'o ma ko etidi wala i ni site don fa fasi min filɛ kulu sanfɛ n ye fisiteori kalan bɛ ye n sigiyɔrɔ bɛ ne donmajɔ ma an bɛ fɛ dɔn yalimaze furu kɛ yan Non n ma furu kɛ, ma furu kɛ ɛɛ yalima kalanw banna walima kalanw ma ban fɔlɔ dɛ, bon ne kɔni bɛ kalan sira min kan, unhun, ɛɛ san saba min bɛ kɛ baki kɔfɛ n'o ye licence ye, awɔ, ne danna yen bon a kalan master bon a tɛ yan ten parce que ɲɛɲini kalan don yan ɲɛɲini tɛ ten tɔ, ɔ donc a tɛ Mali la yan, kalan ma ban fɔlɔ tiɲɛ tiɲɛ na kalan ma ban, unhun, an bɛ dugawu kɛ Ala ka koɲɛw nɔgɔya, amina, ok an y'o faamu, ɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'i la mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la gɛlɛya in sababu ye jumɛn de ye ani solution jumɛn b'a la an bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna la cogo min na
ok o ɲininkali diyara n ye bon a mɛnna i bɛ maa caman ye a bɛ kuma jamana gɛlɛya de kan u bɛ gɛlɛya ɲɛfɔ bon dun tɛ foyi kɛ ka dɔ fara mɔgɔw ka dusukasi kan n'a ma ɲɛ k'an bɛ gɛlɛya la kaban an man ka jɔrɔ ni gɛlɛya an bɛ miiri sisan an bɛ bɔ gɛlɛya la cogo min na i n'a fɔ zana dɔ la n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i tɛ jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bin ye donc i bɛ jɔrɔ i bɔcogo la maintenant an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo di n b'a daminɛ yɔrɔ fɔ n b'a ta sun na an bɛ taa quoi ɛɛ mɔgɔ kɔni tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la ko jamana si tɛ taa ɲɛ n'i ka kan tɛ o ye tiɲɛ maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la ayi siga t'o la ɔ kan a bɛ adamaden de kofɔ kosɛbɛ ɔ n'an y'a fɔ an ka sariya la sisan ko anw ka kan tɛ ko faransɛw de ka kan bɛ yen awɔ o kɔrɔ ye anw tɛ yen ayi o ye tiɲɛ ye donc nafa tɛ anw ka adamadenya la kosɛbɛ o de la an bɛ ɲɔgɔn faga ten tɛ ko si ye ɔ a bɛ wuli cogo di sisan mali sariyakisɛ mugan ni duurunan n'o ye article 25 ye a sɛbɛnlen n'o ye yɔrɔ min na awɔ ko le français est la langue d'expression officielle mhm. an hakili jɔnya yɔrɔ ye yen de donc n'i ye français bɔ yen mhm. ne ne yɛrɛ bɛ kumana kan min na n'o ye bamanankan ye ni jama fanba b'o mɛn mhm. k'o don o mana bɔ yen mali siya fɛn fɛn bɛ a y'u bɛɛ ka kan lakodɔn langue officielle kɔrɔ foyi t'a la kan lakodɔnnen kɔ donc n'an y'o dɔn i b'a ye sariya bɛɛ bɛ na bamanankan na a bɛ na an ka kan tɔw la o ye mali bɔlen francophone na i y'a ye o de la coup d'état kɛlen maliyɛnw ko k'u bɛ sariya lajɛ u ko ko ni mali ma transition sigi k'u b'an bɔ français fɔ jamanaw fɛ 91 coup d'état nin kɛra ba ndaw mun kɛra sisan sisan hali asimi sigilen o ko k'u bɛ mali suspend ka bɔ francophonie ka ɲɔgɔn ye o la mais maliyɛn caman t'a dɔn ko kan don parce que k'an to kan kan an tɛ se ka bɔ france bolo kɛcogo t'a la tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn farikolo jɔnya kɔni banna mais hakili jɔnya kan yɔrɔ don sabula i b'i hakilina fɔ kan de la n'an bɔra francophone na o y'an bɔlen france ka jɔn jamanaw fɛ i n'a fɔ rwanda bɔra cogo min na alger bɔra cogo min na o la wari min bɛ jɔn jamanaw kama n'o ye franc de colonie française n'o ye franc CFA ye mali fana t'o dɔn tugun wari falencogo filɛ sabula n'i ye kan min don i ka sariya la i ka wari bɛ na o kan na misali la Guinée ko ko olu ye France gɛn mais u ka sariya la a sɛbɛnnen don ko le français est la langue d'expression officielle o de la u ka wari bɛ wele ko franc guinéen mais n'i ye Rwanda wari lajɛ c'est Amafranga Chine ka langue officielle tun ye anglais ye a y'a bɔ yen ka u yɛrɛ ka kan ta i y'a ye. o de la i b'a jateminɛ ko kan don chine de ye ɛ angleterre de ye chine ni ghana colonisé mais chine taara ka ghana to mun na chine bɔra hakili jɔnya la a ye angleterre ka arayi bila k'a yɛrɛ ka sira ta iran bɛ ten ni mali fana y'o kɛ sisan i kɔni b'a dɔn sariya tɛ falen mɔgɔ kelen tɛ se k'a falen maliyɛnw de bɛnna a kan k'u ka kan ye français ye an denw bɛ français kalan san tan ani fila n'o ye bac ye baara kalan t'a kɔnɔ o ye tiɲɛ misali la denmisɛnnin bɛ taa fo kilasi naani o bɛ taa muru tɔgɔ fɔ a ye tubabukan kosɛbɛ ka taa sɔrɔ depuis a ma taa école la a b'a dɔn ɔ n'o bɔra yen sisan an bɛ kalan k'an ka kan na sira kura min kan ka ta mali kalan na o de y'o ye donc a bɛ min kalan a b'a dɔn o la jamana kanu tilala maliyɛn caman na wa n b'a fɔ mɔgɔw ka sigi a kan u ka ɲɔgɔn buruja in bɛɛ to a tɛ jamana don da la i y'a ye ɲɔgɔn juguya hasidiya ani ɲɔgɔn buruja in u k'a bɛɛ dabila ni mali bɛ kalan k'a ka kan na denmisɛnnin fitinin k'a daminɛ san kelen ka taa san kɔnɔntɔn jamana kanu bɛ kalan yen de mali ye kelen a tɛ tilan mali jɔnjɔn ye nin ye mali fasa ye nin ye o bɛ fɔ denmisɛnnin ye yen mais n'o tɛ français mɛn sa o bɛ kɛ jumɛn ye fu a bɛ kɛ fu de ye n'i sera lycée la jamana ko kanu tɛ o la an ka ɲɛmɔgɔ tɛ se ka jamana kanu u b'a fɔ k'an ka na an danbew ma sariya t'anw yamaruya ka na an danbe ma parce que anw kan ka faransi danbe de ɲini k'a dɔn i m'a ye ni kalan nana an ka kan na ɛɛ i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu na fonction publique sɔrɔ ka fonction publique ti gulon français la bilen olu dun ye jamana baarakɛlaw ye mɛtiri ninnu bi ɛri fila min kɛ ka leçon ɲɛfɔ français la ni denmisɛnninw t'a faamu u b'o ɲɛfɔ bamanankan na waati damadamani dɔrɔn denmisɛnnin b'a faamu a hakili bɛ bonya a y'a ye kan in de bɛ wuli ka bɔ sariya la mais a bɛ wuli ni jumɛn ye jamanadenw de bɛ bɛn a kan ka wuli fɛn in bɛɛ bɛ kan in dɔrɔn pe de nɔfɛ an bɛ nin munumunu bɛɛ la hali nord kɛlɛ tiɲɛ de don a bɛɛ ye kan in de a bɛɛ ye kan in de an bɛ jamana kalifa maa minnu na u b'i kan dɛmɛ journal de 20 heures lamɛn kɛ a bɛ fɔ tubabukan de la tubabukan de don i yɛrɛ fa dugukolo kan i kɛra dunan ye foyi tɛ ni kan tɛ parce que n'i kelen ko k'i b'a kɛlɛ kɛ cogo dɔ la ni i ma faamuyaliba sɔrɔ a la i b'a ye k'i kelen tɛ se parce que jamana sariya de ko ten o de la u bɛ ɲɛmɔgɔ ko kuma min fɔ n b'a fɔ n bɛ segin a kan ɲɛmɔgɔ ko tɛ Modibo min ye yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 i y'a ye san 1960 Modibo ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ni kan in fili de ye quoi i m'a ye Modibo gɛnna a gɛnna awɔ Musa o kelen Musa b'o cogo la ATT b'o cogo la ATT IBK n ka video la n y'a fɔ n ko ni Ba Ndaw ni Mukutari Wani m'a yɛlɛma n k'u bɛ gɛn o tɛ Asimi fana nana donc an dun b'a kan halisa donc mɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ ko tɛ k'u bɛɛ bɛ ka sariya min bato k'o de don en tant que ni sariya in ma bila fu de don fu de don parce que n'i ye sariya in bila bamanankan na sisan mali constitution bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn bamanankan na bɛɛ b'a faamu i taara école la i ma taa école la bɛɛ b'a faamu o la jamana ɲɛmɔgɔ mana kuma jamanaden b'a dɔn min fɔra bɛɛ b'i ka kɛta dɔn bɛɛ b'i ka sariya dɔn an ka hakɛw ni fɛnw ye min an b'a bɛɛ dɔn mali sariya ko ko maliyɛnw ni ji ka kan ni kalan ka kan i m'a ye a tɛ ka kɛ nord la parce que n'i tɛ français mɛn a bɛ n'a fɔ i tɛ jate quoi i yɛrɛ fa dugukolo kan i bɛ kɛ dunan ye parce que n'i bɛ France f'i ka français mɛn walasa ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mali la sisan français t'a la jumɛn ye n bɛ a fili dɔ di f'i ma i ɲɛna o b'a fɔ ko denmisɛnninw niveau bɛ bin école la foyi tɛ dɛ denmisɛnninw tɛ ka français de mɛn français de fanga bɛ ka bin wa k'a jira ko niveau ko dulonnen tɛ français ko la munna chinois minnu b'an ka pont da u tɛ français mɛn olu tɛ kuma français la i y'a ye ɔ olu dun b'an ka pont da an ka français mɛnnaw ma pont da donc an bɛ ka ɲɔgɔn tape tape ni kan in de ye transition mɔgɔw bɛ munumunu fɛn fɛn na u bɛ kan in de nɔfɛ ten mais u tɛ k'a faamuya o dɔrɔn pe de don n'o kɛra sisan o ye mali yɛrɛ kɛlen k'a yɛrɛ don da la o la mali musaka minnu bɛ taa faransi n'a fɔ an ka sanu ka taa an ka wariw giriya mun ni mun o bɛɛ bɛ jɔ faransi da bɛɛ bɛ bɔ an ka wariko la o la o musaka na don maramafɛn na joona k'a di mali militaire ma o na mali lakana i y'a ye hali faransi entreprise privéw olu de bɛ maliyɛnw jɔyɔrɔ ta k'u bila jɔnya baara la u fa dugukolo kan ka tila ka taa n'u tɔnɔ ye mali tɔnɔ de bɛ ka labɔ o réseau in tɛ mali ta ye canal mali ta tɛ an ka sanu mɔgɔ caman b'a fɔ ko sanu b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko an ta tɛ yan kan min bɛ sariya la o kantigiw de ta don donc n'an b'a fɛ ka k'an ta ye Fo an k'an yɛrɛ ka kan de sɛbɛn an k'an bɛrɛ don an yɛrɛ ka kan na o b'an yɛrɛ de ko fɔ quoi i y'a ye a bɛ kɛ an ta ye ten de o dɔrɔn pe de don e yɛrɛ k'a lajɛ Asimi y'a ka kuma fɔ bamanankan na mɔgɔw y'a faamu Choguel ye conseil des ministres k'a la mɔgɔw y'a faamu ne ne yɛrɛ bɛ ka kuma a la mais a si siya tɛ an siya tɛ bamanan ye o tɛ wa ɔ ka taa sɛbɛn français nɔ la dɔrɔn o kɛlɛma yɔrɔ bɛ min ayi kɛlɛ t'o la donc a tun ma ɲɛɲini de n'a ma ɲɛɲini o ye tiɲɛ ye kalan ka kɛ bamanankan na. o nɔgɔya min bɛna na o kun ye ne kelen de ayi a nafa bɛ s'an bɛɛ de ma bon k'a jira ko jamanadenw sɔnnen don a ma munna mali n'i yɛrɛ bɔra dugu mali kɔnɔ u b'a fɔ i ye ko mali ka kan ye bamanankan ye cɛn don an ko k'an ka n'an danbew ma mais fili bɛ papiye yɔrɔ dɔrɔn de la donc o la mɔgɔw ka ninnu jaw cari mɔgɔw k'a mɛn sariya falenni min kan ka kɛ transition in kɔnɔ dɛ octobre kalo la an k'a fɔ u ka yen dɔrɔn falen dɔrɔn a banna N'u ye yen falen sisan, donc kɛlɛ in kun bɛ nin dɔrɔn de ye, a bɛ yen de, nordistew ka kɛlɛ lajɛ, unhun, u ko de k'olu y'u ka hakɛ de laɲini, unhun, jumɛn? dɔgɔtɔrɔsow, kalansow, dunkafa, o tɛ wa ani lakana, o don, an yɛrɛ fana mako t'o la, unhun, i ɲɛ b'a la an bɛɛ mako bɛ fɛn kelen na, unhun, mais anw lakodɔnnen de tɛ, unhun n'an ye an ka kanw don sariya la sisan ni ye recrutement bɛ kɛ docteur sira kan nordistew na ta anw na ta ni kalan na kɛ u na kalan anw na kalan u na lakana anw na lakana e y'a ye ni Mali y'o kɛ o ci kelen de fana bɛ se Guinée ma Guinée bɔcogo filɛ France bolo Burkina bɔcogo filɛ Côte d'Ivoire bɛ ten Niger bɔcogo filɛ Sénégal Congo Gabon i y'a ye a bɛɛ bɔcogo de filɛ nin ye sabula hali n'i ye jamana ta Asie jamana ninnu kan olu colonisera Chinoisw ni fɛn ninnu olu marala u bɔra mara kɔrɔ ni yɔrɔ jumɛn u ye farikolo ta bila ka hakili ta bila hakili jɔnya tɛ foyi ye i ka kumakan fɔ kan min na i bɛ hakilinata fɔ kan min na dɛ o de bɛ jɔnya aw yɛrɛ k'a lajɛ n'i y'a ye Chine développé a développé n'a ka kan a ma développé ni walikan ye a ka kan n'a fɔra ko adamaden bɛ sɛ mara denmisɛnninw bɛ ka shɛ mara tubabula ni fɛnw na mais san tan u bɛ t'an ɲininka ko sɛ kasikan tubabukan na sɛ kasikan ɔ an dun sɔnna a kan ko mɔgɔ kalannenw ye jamana ci ma ban ne yɛrɛ b'o kalannenw na o tɛ mais n nana a ye de ko nkalon de don an ka bɔ a la ɔ denmisɛnnin fitinin fana bɛ ko kalan kelen kɛ jamana bɛ jɔ waati jumɛn donc jigitigɛ bonya kojugu mhm. dɔw yɛrɛ ko ko kɛcogoya tɛ mali la bilen kosɛbɛ ka taa sɔrɔ ten tɛ mhm. n'i ye mali langue officielle bɔ na sɛnɛkɛla u m'a f'i k'u ka sɛnɛ kɛ ko tɛ gulon fonction publique français la bilen yan donc u bi taa u bi sɛnɛ kɛ kɛcogo la mhm. min ka ɲi i n'a fɔ n'an tun bɛ sɛnɛ kɛ kalan k'an ka kan na sɛnɛkɛla min tɛ français mɛn a tun bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ tiga sɛnɛ tigatulu usine bɛ tigatulu bɔ tulu tun tɛ gɛlɛya ko parce que gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire I y'a ye n'an m'an ka malo sɛnɛ k'a dun u ye malo kuntan bila ka na o kuma t'a la o la an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la minɛn bɛ ɲini ka minɛn ko dɔrɔn de b'an ka kɛlɛkɛcɛw ni tubabu kɛlɛkɛcɛw bɔ ɲɔgɔn na minɛn ko dɔrɔn n'o tɛ o man fisa an ye o donc o b'a jira k'a fɔ ko minɛn de t'an ka sɔrɔdasiw bolo minɛn de t'u bolo donc minɛn in bɛ ɲini ka d'u ma et puis minɛn ninnu bɛɛ dilan kalan de bɛ yen n bɛ n da sonyɛ ka a yɔrɔnin fitinin dɔ f'i ye yeelen kelen-kelen min jɔlen filɛ nin ye anw na awɔ. yeelen min bɛ bɔ tile la ka se an y'a fɔ n ka video dɔ la n ko o fɛn bɛɛ ɲɛdɔnnen don mhm. o yeelen yɔrɔ dɔ de bɛ yan o ye infrarouge ye mhm. mɔgɔ min y'o funteni jate o tɔgɔ de ye ko Isaac Newton mhm. donc scientifique y'a fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ lunette sugu dɔ ye u b'o di militaire ma ni dibi bɛ yen sisan a b'a infrarouge don fɛn fɛn bɛ funteni bɔ a b'o ye donc a bɛ se k'a tigi tirer a y'a ye. marifa ninnu a bɛɛ kalan de bɛ yen hali mugu min bɛ kɛ balle kɔnɔ n'a bɛ ci a kalan de bɛ yen donc anw ka na an ka kan na ni kalan in bɛ na a bɛɛ kalan bɛ na an ka kan na an fana bɛ développer ten de an bɛ fɛ ka taa de o la i b'a ye mali yɛrɛ jɔrɔlen don ni gɛlɛyaba dɔ ye n b'o fana wuli sisan n'an bɛ kalan k'an ka kan na cɛ fara muso kan min fɔra école la bɛɛ b'a faamu aw bɛ bɔ aw bɛɛ bɛ ka baara kɛ cɛ bɛ baara la muso bɛ baara la n'a ye ɲɔgɔn ta a bɛ ɲɔgɔn bonya donc ko violence basée sur le genre o bɛ dabila i m'a ye n ko n tɛ kuma mali problème kan bɛɛ bɛ problème dɔn ale b'a dɔn ne b'a dɔn voilà bon constitution in dun bɛ min a bɛ cour constitutionnelle la ne bɛ mali la yan a ka TV bɛ yan maliyɛnw bɛ yan maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn u kana sigi ka élection kɔnɔ dɛ Niger m'a ka problème dɔn ko français in de nɔ don ko u bɔlen don u ka sariya la u ye élection k'a kan ni mali fana y'i to i yɛrɛ ma ka élection kɛ a kan o kelen don an b'a la ni français in tun b'a lataa ɲɛ san bi wɔɔrɔ halisa an bɛ dɛmɛ ɲini na mɔgɔ miliyɔn mugan n'aw dayirimɛ sirila dɛmɛ la fɛn dɔ bɛ yen o man ɲi Japon ye mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ani mugan wɔɔrɔ diɲɛ bombe min ka jugu bombe bɛɛ ye o jigira Japon kan fo den fila o bɛɛra u wulila mais Japon bɛ kuma jɔn ka kan na a bɛ kuma a yɛrɛ ka kan na mɔgɔw fɛ ko n'i y'i ka kan ta ko retard don minnu y'u ka kan ta olu ni an minnu bɛ walikan kan jɔn bɛ jɔn ɲɛ olu de b'an ɲɛ pewu a y'a ye yan bon min bɛ ka kalan école la ko kojugu tɛ ko kojugu tɛ hali bi jamana nɔgɔlen filɛ nin ye propreté sanuya bɛ kalan école la mais denmisɛnninw t'a kɔrɔ dɔn u b'o leçon durusi k'o durusi k'o durusi i y'a ye ten de don n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ jamana solution tɛ ɲinin yɔrɔ jan mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya la aw ka gɛlɛya fura ye aw yɛrɛ de o la n b'a fɔ n bɛ segin a kan maa minnu b'a la ko ka faransi gɛn n'an ye faransi bɔ an ka constitution na faransɛ a bɛ jɔn de ko fɔ e yan ayi ne yan olu fana ka kan de faransɛ min bɛ constitution la a tɛ Asimi ko fɔ a tɛ Diko ko fɔ a tɛ maa si ko fɔ dɔnku an kɔni b'a laɲini ten qu i y'a ye unhun donc an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan unhun ka ninnu videow cari naamu a ka don mɔgɔw kunna an ka lakunu kosɛbɛ sariya falenni a ka falen a fɛ unhun i b'a ye n'a falenna sisan wari be falen ɔ o tɛ wari minnu ka baara donc ni kan in falenna diyagoya an bɛ ka wari min don o fɛnɛ be falen a be falen unhun n bena f'i ye sisan ko fili ye kan de an b'a fɔ ko 2000 unhun waa fila o ye faransɛ la o bɛ wele ko dix mille dix mille ɔ faransɛ la dix mille e k'o taara di bamanankan na o kɔrɔ ye ko waa tan o ye waa tan de ye ɔ faransɛ la waa tan bamanankan na waa fila a tɔ waa seegin an b'a fɔ ko o bɛ faransi bolo anw de dun ko k'an ka kan ye faransɛ ye sariya la ka tila ka ban ka faransɛ fɔ k'an tɛ se ka kɛ walimɔgɔ ye ne ko ɔ an ka faransɛ bɔ yen siɲɛ kelen n'an ye faransɛ bɔ i m'a faamu hali kɔsa in na japon ye dɛmɛ di mali ma mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ni mugan ni wɔɔrɔ olu de bɛ malo sɛnɛ f'u k'u yɛrɛ labɔ ka tila ka na a saraka di mali ma chine ye mɔgɔ miliyari kelen ni miliyɔn kɛmɛ naani ani mugan ni wɔɔrɔ mali sero yan mais chinois balocogo ka ɲi ni anw ta ye an k'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen yanni tubabukan mɛnnaw k'a kɛ ni président kumana ou bien minisiri u b'o kumakan lamɛn k'o ɲɛfɔ bamanankan na ou bien fulakan na ka funteni don jama na k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔ ma ne ko an k'o bɔ yen an bɛɛ ka kuma kan kelen na ten n'an kumana kan kelen na an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an bɛ ɲɔgɔn faamu sadi y'o de fɔ k'an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko n'o tɛ ko ni bɛɛ tora i ta fan ko mali bɛ kɛ somali ye kosɛbɛ o dun ye tiɲɛ de ye donc Mali k'i teliya ka nin yɛlɛma Burkina ka tugu an kɔ i ɲɛ b'a la bɛɛ ka hɛrɛ gulonnen don ɲɔgɔn na jamana mɔgɔ bɛɛ kɛlen filɛ nin ye sɛgɛnbagatɔ ye a nege tɛ faamaw la kosɛbɛ dugumamɔgɔw yɛrɛ kerebɛtɛ an tun t'a dɔn ko kan de y'an bɔyɔrɔ ye est ce que nin ye mɔgɔ ko ye ayi mɔgɔ mɔgɔ kelen de ye sariya sigi ayi donc président mana falen cogo o cogo U bɛɛ bɛna a ta faransi ka dabada ma faransidenw ka sariya de don parce que faransɛ min sɛbɛnlen don o de y'a kɛ faransɛ ye faransɛ n'i y'a bɔ sariya la dɔrɔn a banna an ka fɛn bɛɛ an bɛ segin an yɛrɛ ma sisan jamana bɛ ɲɛ taa ɲɛ tɛ taa fɛn min kɔ f'an k'o dɔn kɛ mais mɔgɔ kana jigin ɲɛmɔgɔ la u ka ɲɛmɔgɔ jalaki dabila denmisɛnnin min bɛ ekɔli la bi n'a bɛ huitième na a t'a dɔn ko deux mille trente-cinq k'ale bɛ se ka kɛ cadre ou bien deux mille quarante a t'o dɔn
n'a kɛra cadre ye ka to faransɛya kan a b'a bila kun na ale ye nin poste sɔrɔ faransɛ de nɔ don pɔsi in dun tɛna minɛ a la k'a sɔrɔ a bɛ pɔsi in na a bɛ ka kuma bamanankan na ka ban i y'a ye dɔnku kadiri ninnu tor'a la depuis u fitinin kuwa dɔnku i t'a dɔn ko kojugu de i b'i lamɔ n'a ye de dɔnku an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an b'a wuli ka bɔ yen kɔmi u b'an ka kanw mɛn ka ban a banna an bɛ kalan k'an ka kan na o la ni min b'a fɛ ka angilɛ mɛn i b'o mɛn joona n bɛ misali d'i ma sisan ɛɛ yeelen mm-hmm. tɛ nin ya denmisɛnnin t'o dɔn yan wa u k'o kalan faransɛ la ko lumière mm-hmm. ka sɔrɔ ka t'o kalan tuguni ko light mm-hmm. u bɛ temps ta an bɛ fɛ ka taa joona a ye faransɛ bɔ yen n'i ko yeelen dɔrɔn angilɛ la light a banna bi taa so ɔ angilɛ ko cogo di I go home finish i y'a ye Rwanda ye angilɛ mɛn ten de joona mɔgɔw ko ko Rwanda ka langue officielle k'a ye faransɛ bila ka angilɛ ta non Rwanda ka langue officielle ye Kinyarwanda de ye o la u ka wari ye ko amafaranga amafaranga tɛ angilɛ ye i y'a ye mɛ u ye angilɛ don u ka langue officielle fɛ walasa u k'a mɛn joona an k'an ka kan ta tɛ ban n'an ye kan ta sisan a banna o dɔrɔn farafinna bɛ i m'a ye farafin bɔlen don da la foyi tɛ nin cɛ ni min tɛ ka faransɛ don da la a ka sariya la o kɛlen don ka angilɛ don da la ka t'a sɔrɔ u ka n'u ka kan don i bɛ se k'o mɛn o la faransɛ bɛ kalan ekɔli la i n'a fɔ angilɛ ni arabu ni alimani bɛ cogo min na quoi faransɛ bɛ kalan ten Hmm. I y'a ye. Ten de don, ten ten dɔrɔn pe de don. Hakilina in ba caman bɛ yen. Unhun. An kɔni bɛ mɔgɔw lakunun n'a ye. I ɲɛ b'a la hali n m'a fɔ sɛbɛnni tɛ n bolo. Unhun. Parce que n yɛrɛ ka hakilina dilannen don k'a fara fara ɲɔgɔn kan mais n y'a ye jamanadenw fana ka laɲini dɔ ye. Unhun, o ye tiɲɛ ye. Voilà, siga foyi t'a la. Donc a bɛ se ka kɛ hali don nataw la tuguni an bɛ dɔ wɛrɛw san an b'olu ɲɛfɔ. Unhun. An bɛ Mali de kɔnɔ n'an ma n'a k'an ka jamana ye an b'a kɛ jɔn ye? An b'a k'an yɛrɛ de ye.
A banna.
Unhun. O bɛ sɔɔni sigi fɛn minnu kan ko e, jogo juguya de ye jamana tiɲɛ ne ma sɔn olu kuma olu ma mhm. mun y'anw jogo tiɲɛ maa ni jogo ti bange o ayi ɔ n k'an bɛ taa kalan ekɔli la de adamadenya yɛrɛ taga sira ɲuman ye min o bɛ kalan kun ekɔli la n'i tɛ kan mɛn o kalan ye fu ye mhm. ɔ donc so kɔnɔ a bɛ f'i ye k'i kana sonyani kɛ ekɔli la a bɛ f'i ye k'i kana sonyani kɛ mɛ n'i tɛ ekɔli ta mɛn n'i nana kare kɔnɔ kare kɔnɔna tɛ kalankɛyɔrɔ ye o ye kalan labaarakɛyɔrɔ de ye ɔ n'i nana kare kɔnɔ e t'a dɔn sonyani ka ɲi a man ɲi donc an bɛ to an yɛrɛ ma ye ten ne tɛ mara tiɲɛ cogo la olu mɔgɔ ni adamadenw yɛrɛ de tɛ kalan k'aw ka kan na aw a tɛ ɲɛɲini kɛ aw hakili minɛlen don wa tuma bɛɛ aw mɔgɔ minnu ka kan b'aw ka sariya la aw sen dalen don olu sen da nɔ la e m'a ye faransi militɛriw bɛ mali militɛriw ɲɛ nɔrɔ la parce que faransi militɛriw bɛ maliyɛnw yɛrɛ faransiw bɛ maliyɛnw ɲɛ u ka sariya yɛrɛ la dɔnku n'an ye sari u ka kan bɔ an ka sariya la u ka militɛriw bɛ bɔ an ka militɛriw ɲɛma u ka kalan fana bɛ bɔ u ka kan bɛ bɔ an ka kan ɲɛma u ka wari an ka wari bɛ dilan faransi de mɛ a tɛ dun faran sefa tɛ dun faransi o ye kabako ye mɛ a bɛ dilan yen nɔ o kɔrɔ sisan n m'a f'i ye n k'an tɛ yen wa janfa b'o la kuma daminɛ n y'a f'i ye n k'an tɛ yen wa an tɛ yen janfa b'o ko la wa ni mɔgɔ minnu ko k'an tɛ k'an don Iran tun b'anglais fɔ o Ayiwa tun b'a fɔ a bamanan y'a bila a bɛ se ka développer cogo min la n'i ka kan ta i kan ka fɛn min kalan k'a dɔn san tan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se k'o dɔn san kelen misali la denmisɛnnin bɛ première année la a bɛ taa se fo huitième san seegin kalan na taa basa tɔgɔ fɔ a ye tubabukan na ko margouillat o tɛ fu ya mais depuis a fitinin a t'a dɔn i bɛ taa fo université la u bɛ taa f'i ye ko n'i ye ressort ta a lankolon janya dɔnnen don n'i ye doni sigi a la a bɛ janya dɔɔnin donc janyanin bɛ fara kan k'i k'o jate i y'a ye hali mathématique ka gɛlɛya denmisɛnninw ma kan de don u ti kan de mɛn addition o ti kafoli ya duuru kafo wolonwula la o ti o ti tan ni fila ya. Mm, o ye tan ni fila ye. An.
Ɛɛ dɔbɔli o ti moins ya. o ye moins ye. m'a f'i ye ko kan don. kan don. ɔ olu dun ka tubabuw ni irisi ninnu ka mɔgɔ kalannenw bɛ mm-hmm. ɲɛɲinini k'u ka gɛlɛyaw kan ka wuli mm-hmm. anw bɛ t'olu ka furaw ta k'an bɛ n'an yɛrɛ furakɛ o tɛ ɲɛ ne miirila i ka sendimi kan mm-hmm. ka wuli ka fura sɔrɔ a la ne man ka t'e ka sendimi fura ta ka n'a kɛ n ka ɲɛdimi fura la i miirila cogo min na dɛ ne b'o miiri cogo de kɛ ka fura sɔrɔ n ka ɲɛdimi na ten de don a banna e m'a ye an bɛ taa fɛn caman caman ta faransi ka na a tɛ ɲɛ hali n'an y'an ka kan ta kariti NINA ko gɛlɛya bɛ dabila a bɛ dabila donc anw bɛ baarada dayɛlɛ faransi ka chômage kɛ an yɛrɛ fɛ yen ni kariti NINA tun bɛ dilan yan nɔ mali yɛrɛ ka denmisɛnnin formelenw b'a dilan dɔ tɛ bɔ chômeur la a bɛ bɔ la baden bɛ bɔ la fiche individuelle ko bɛɛ bɛ dabila baden yɛrɛ bɛ yan n'an ka wari ninnu tɛ dilan faransi bilen an yɛrɛ jɔlen don n'an ka wari hali fo billet ko kuma bɛ dabila a bɛ bila yɛrɛ i y'a ye réseau n'o kɛra gouvernement ta ye musaka min bɛ labɔ ka taa faransi entreprise privée in tɔgɔ la n'o tun bɛ jigin jamana yɛrɛ budget kɔnɔ informaticien tun bɛ baara sɔrɔ i y'a ye Canal jateminɛ dɔrɔn Canal bɛ balo la kan dɔrɔn de la a bɛ diɲɛ image lajɛ anglais ni japonais ni fɛnw na dɔrɔn k'a traduit français la k'a feere an ma banna n bɛ misali fitinin d'i ma sisan ni mɔgɔ miliyɔn tan mɔgɔ miliyɔn tan an k'a kɛ ten miliyɔn tan n'o ye abonnement 5 mille ta kalo kelen dɔrɔn a bɛn 50 milliards ma n m'a fɔ min ninnu b'a ta waa fila fila waa saba saba dɛ waa kelen kelen
i m'a ye mhm. o ye cinq mille o ti waa duuru ya kan tɛ kan don mais est ce que ni anw sɔnna nin ma Choguel bɛ se ka ban k'a ti wuli ya ayi a ti bamanankan mɛn a b'a mɛn bamanankan mɛn M5 ka marche dun mhm. o tun t'a fɔ bamanankan na o tun b'a fɔ bamanankan de la ko in tɛ yɔrɔ si bilen dɛ papiye in de kɛlen don k'an minɛ parce que ni papiye in lana an ka kan na sisan ekɔli bɛ kɛ bamanankan na a tɛ munumunu yɛrɛ an yɛrɛ b'a dɔn c'est automatique wa mɛtiriw yɛrɛ ko ten ko denmisɛnninw tɛ ka français faamu mais mɛtiriw ma bon n'i ma fɛn ɲɛɲini ma ɲɛɲini de o de don fɛn in bɛ constitution dɔrɔn de nɔfɛ donc maliyɛnw k'u hakili an bɛɛ k'an sigi a kan u ye duwawu min don jamana ye a minɛna i y'a mɛn a minɛna mais an yɛrɛ de kan k'a labaara a bɛ i n'a fɔ n'i ko ko ala k'an ka seli minɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ selila dɛ ɔ ala ka mali taa ɲɛ an ka mali taaɲɛ sira ta a bɛ taa ɲɛ sisan O tiɲɛ an yɛrɛ de k'an jɔ an jɔyɔrɔ la donc ka sɛbɛ sira ta sisan a bɛ taa ale bɛ taa ɲɛ u b'a fɔ ko ko dɔw ka faamuya ka suma dɔw ta ka teli o si tɛ kan in de don a ma se ka taa mɔgɔw ɲininka suguba la k'u bɛ ka feere kɛ kan min na o bamanankan tɛ ne to ni ne ye nin fɔ anglais la hali bi tun b'a sɔrɔ e tun ma ne weele parce que ne y'a fɔ bamanankan de la a partage la e y'a faamu i ye n weele ni n tun y'a fɔ anglais la a faamubaga tun bɛ dɔgɔ bon ni jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kuma kan kelen na a yɛrɛ ka yɛrɛ kan o dɔrɔn pe de don fɛn in b'o dɔrɔn de nɔfɛ an k'an ka kan ta e m'a ye Rwanda y'a ka kan ta a bɛ Android dilan Android a b'a dilan munna an ma se k'a kɛ an b'an si bɛɛ kɛ kan kalan na ye ten ka bɔ ka na kɛ waso ye ɲɔgɔn na faransɛ fɔ ni minnu n'i bɛ faransɛ mɛn a ka ɲi kɛ mais jamanadenw aw ka dayirimɛ ka gulon walikan na aw tɛ taa ɲɛ ala nɔ bɛ na ayi ala nɔ tɛ nin y'an yɛrɛ de ka ko ye san an ka nin kɛ sɛnɛ bɛ kɛ sa a bɛ ɲɛ bagan maralaw ka taa u bɛ bagan mara ko ko bɛɛ bɛ ɲɛ sisan an ka fɛn bɛ kan dɔrɔn de bolo wa n b'a fɔ n bɛ segin a kan marche tɛ nin ye wɔyɔ tɛ faransi gɛncogo filɛ simple an bɛ munumunu fɛn fɛn na nin dɔrɔn pe de nɔ ye n'a ye kan in bila o de ka jugu faransi ma a banna an tɛ ka kuma i ka kan na faransi yɛrɛ b'a ye k'an dogola ale la, unhun, a banna o dɔrɔn de don, o ye tiɲɛ ye, o la a da bɛ bɔ an ka fɛn bɛɛ la faransi faransiw bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko tubabula ma bɛnbɛnbɛn siri farafinna contre la farafinw b'u u yɛrɛ ka tɔɔrɔ de kɔnɔ, an yɛrɛ de bolo m'a sɛbɛn wa, kosɛbɛ, an yɛrɛ, n'an ka politiciens dɔw b'a fɛ k'u yɛrɛ ko diya mɔgɔw ye u bɛ wuli ka kulekule ni Macron ye, unhun, a bɛ sɛbɛn wagati min na Macron tun tɛ yen o, ayi, mais o politiciens ninnu tun bɛ yen, unhun, donc u m'a dɔn ni fili kelen in de bɛ yen hali ni an ye élection kɛ n'a nana kan o kelen don donc o la an t'a wuli problème kelen en tant que an ma nin yɔrɔ in bɔ yen o de don a tɛ ɲɛnabɔ ɛ n'a bɔra yen non ne tɛ ka kuma bamanankan ma dɔw b'a fɔ minnu bɛ siya ko fɔ n bɛ n da don yɔrɔnin na dɔɔnin quoi siya ta tɛ problème ye i y'a mɛn hali Russie kan ka ca ni kan bi duuru a bɛ taa fo kan kɛmɛ ɲɔgɔnnaw la ni n ma fili mais o- jama fanba bɛ Russian mɛn a takun kɛra o de ye mais u ka kan si ma tunu komi an fana bamanankan mɛnna ka ca a ye bamanankan bila ɲɛfɛ a ka kan tɔw tugu kɔ la ka na surakaw yɛrɛ b'a dɔn bamanankan mɛnna ka ca n'u ka kan ye fulaw b'o dɔn mais o kɔrɔ tɛ ko bamananw siya ka ca n'u ye dɛ u ka kan de mɛnbaga ka ca a banna donc an k'o ta an ka baara kɛ n'a ye a bɛ fɔ cogo min na an b'a sɛbɛn ten n'i ko sisan ko mali faransɛ tɛ bamakɔ ko faransɛ tɛ baramuso i ta i ka ko ye faransɛ tɛ mali ye kelen a tɛ tila an b'a sɛbɛn ten donc ni kan wɛrɛ ka di min ye o kalan sa gidɔrɔndalaw ka taa baara t'u la u bɛ gidɔrɔn da u b'u janto a la kuma y'an ka fɛn bɛɛ dalen don saraka ma parce que anw tɛ yen n'aw tɛ yen a tɛ foyi kɛ saraka de bɛna d' aw ma ten dɔrɔn de don
la faamuyara ok an bɛ taa ɲɛfɛ ɛɛ ɲininkali damadɔw bɛ yen ɲininkali fɔlɔ ye min ye ɛɛ kɔsa in na an y'a ye faransi tun y'a jira k'a fɔ coopération min b'u ni mali sɔrɔsiw cɛ ɔ k'u y'a suspend a sababu ye jumɛn ye filanan fana ye min ye ne ma min faamu ne kɔni ma papier ye k'a fɔ k'u y'a sɛbɛn k'a fɔ k'u ye coopération tigɛ u ni mali sɔrɔsiw cɛ n b'a fɛ i ka walawalali dɔɔnin di anw ma o yɔrɔ na o kɔfɛ min fana bɛ na anw nɔfɛ o de ye mɔgɔ dɔw wulilen don k'a jira k'a fɔ ko irisi ka na an faso maliba la e hakilina ye mun y'o la voilà bon i ye ɲininkali laban min kɛ n b'o yɔrɔnin jaabi komi o ka teli ni adamaden b'a fɛ i ka ko ka k'i sago la i yɛrɛ k'a kɛ ni faransi nana a bɛ wo min datugu ni faransi taara wo kelen bɛ ni irisi fana mana na o bɛna wo min datugu ni irisi taara wo kelen don o tuma an ka armée kun ye mun ye sisan irisi bololankolon tɛ ka na koyi m'a fɛ n ko minɛnko de b'u la a ye minɛn ɲini ka d'u ma a ka denmisɛnninw la recruter c'est tout dɔ bɛ bɔ sonyani na o la sisan o to yan donc faransi ka taa irisi ka na o t'a ɲɛ mais yanni ka tɛmɛ recrutement ye an b'an da don o yɔrɔnin na jamana yɛrɛ recrutement a kuma ka ca dɛ voilà u b'a ɲɛf'i ɲɛna en tant que e ma wari sara e tɛ taa voilà min bɛ na n'o ye halisa u ye jamana yɛrɛ recrutement a dulonnen don faransɛ ko de la donc n'i ye faransɛ kalan fo ni san kɛ n'i ma baara sɔrɔ i bɛ na n ma bɛ ɲɔgɔn bila sonyani na ten de an ka n'an ka kan na o la i b'a ye adamadenw bɛ baara kɛ a kanu de kama sisan maa anw bɛ baaraw kɛ de ko n bɛ wari sɔrɔ a la n'i yɛrɛ ye wari jira farafin na ne yɛrɛ ye farafin ye dɛ an hakili bɛɛ bɛ ɲagami ka t'a sɔrɔ an bɛ ɲina ko wari dilan usine bɛ yen i n'a fɔ coton dilan usine donc faransi ka taa irisi ka na i ye ba falen ba la bɛɛ ba de u si tɛ na n'u tɛ n'u ka fɛn imposer o tɛ ɲɛ o irisi yɛrɛ est-ce que irisi ye europe gɛn k'i jigi da dɔ de kan ayi an b'an jigi da an yɛrɛ de kan an bɛ wuli wa an bɛ wuli dɛ japon ma wuli ya irisi ma wuli ya faransi yɛrɛ ma wuli ya mun b'anw na o la mɔgɔw ka misali tali dabila jɔn jamanaw kan quoi ko côte d'ivoire bɛ ka taa tan a bɛ ka taa tan an bɛɛ ye jɔn jamana n'i bɛ bɔ jɔnya la kana misali ta jɔn kan misali ta hɔrɔn kan maintenant i ye min fɔ an suspend na alerte info la ne yɛrɛ y'o sɔrɔ ko parce que ko coup d'état fila kɛra a bɛ ten m'a fɛ n ko ko in bɛɛ bɛ munumunu kan in de nɔfɛ faransi da don kun an ka sariya la an ka ko la parce que an ka sariya de la accord de défense min bɛ mali ni faransi cɛ assimi ma signé assimi nana sɔrɔ a bɛ yen an tɛ ka kan in de faamu hali ni jamana ci kan nana faransɛ la constitution bɛ sɔn a ma parce que a bɛ faransɛ la i m'a ye accord d'alger tɛ ka se ka labaara mun na a kuma caya parce que a signéra wagati min na mɔgɔ minnu y'a signé o tun bɛ min donc faransɛ de y'u dun mais accord d'alger a maliyɛnw ma faamu hali bi u k'a kɔrɔfɔ bamanankan na hali maa min ma taa école la i bɛn'a dɔn n'a kan ka kɛ n'a ma kɛ b'a dɔn o la tuma dɔ la mali u bɛ mali fɛn caman fɔ ne tɛ hali n tulo jɔ a kɔrɔ n b'a fɔ aw ɲɛna fana jamana gɛlɛya nin a kana lamɛn mɔgɔ fɛ n'o tɛ a b'aw dusu kasi fu a bɛɛ bɛ yɛlɛlan de nɔfɛ n'i bɛ fɛ ka yirijugu faga n'a bolo ka bon kan'i fanga go a la a tigɛ minɛn ɲini i k'a ju tigɛ yiri bɛɛ bɛ bin siɲɛ kelen a banna n'o tɛ faransi b'a fɔ k'a b'a ka opération suspend a b'a baara jɔ a bɛ tila k'a baara kɛ e y'a ta la u b'a jira n'an ta tɛ quoi u sago b'u yɛrɛ la an ka dugukolo kan parce que n'a bɛ kuma kan kelen na o kɔrɔ ye k'aw ye kelen mais yɛrɛ yɛrɛ la aw tɛ kelen n'o tɛ an bɛ an si bɛɛ kɛ k'olu ka kan kalan mais munna visa b'an cɛ
non non non man ka kɛ olu kɔrɔ sisan u bɛ euro dun an bɛ franc CFA dun an tɛ kelen an ka bɔ bani hali ni tɔw ma bɔ dɛ mali ka bɔ bani san duuru dɔrɔn tɔw bɛ tugu an kɔ o tiɲɛ o dɔrɔn de don an bɛ munumunu na o dɔrɔn pe de nɔfɛ voilà kɔmi wagati n'a fɛnw a bɛ bɛn an bɛ bɛn n'a dɔ ɲɔgɔn wɛrɛ waati kɔni sera ka ban o miniti bi saba de b'an bolo kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mali faamaw ma bon ne kɔni b'a fɔ mali faamaw ye ni mali ko don u kana élection kɔnɔ dɛ maa minnu bɛ ka gosigosili kɛ ni élection ye u k'u to yen pati politigi mɔgɔ ninnu bɛɛ tɛ fɛ k'u bɛ président yan u ka fara ɲɔgɔn kan ka société civile wele ka militaire wele ka denmisɛnninw wele ne wele ne bɛ taa an ka taa ka sigi jama ka sigi ka kuma min ka ɲi k'o ta min man ɲi k'o bila concertation nationale ɲɔgɔnna ye n'i bɛ transition janya n'i bɛ asimi bɔ transition président la n'i bɛ mɛtiriw ka fonction publique minnu la mɔgɔ tun t'a dɔn ko jamana solution ye nin de ɛ papier jalan adamaden de ma papier dilan a dilanna a bɛ se ka wuli o dɔrɔn bon ne b'o dɔrɔn de fɔ jama k'a faamuya dɔrɔn a bɛ yɛlɛma ɛ jamanaden wulila ka taa perezan kuturu gɛn kuma tɛ papiye faleli ma voilà o dun nkalon b'an ka sariya la o de la an bɛ nkalon na o de la an ka diɲɛ yɛrɛ kɛra nkalon ye n'an y'a wuli an bɛna tiɲɛ kan o la ni min fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a faamu a banna voilà o kuma laban de bɛ ne bolo alihamdulila an balima lajɛlikɛla an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mali kɔnɔ mali kɔkan yɔrɔ jan mɔgɔ fara yɔrɔ surun mɔgɔ kan ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na an ni an balimakɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye aziz tarawele ni sanfɛ kalanden don alihamdulila ɲininikɛla don eh, an tun da tun bɛ mun na o ye mali gɛlɛyaw ani solution b'a la a bɔra ka o ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a jigi aw ye faamuyali sɔrɔ a la ni ala sɔnn'a ma an tɛna dan nin ma wagati nataw la an bɛna a wele a bɛna walawalali tɔ di an ma i kɔmi a bɛɛ ma se ka kun miniti bi saba kɔnɔna la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh